An balima voix de Bamako lajɛbaa ani a kanubaw an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn a ye nin jɛnsɛn a ka bɔlɔlɔ kan n'o ye ka partager mun ye aw ka bi ale fasiri sɛbɛn kɔnɔ kunnafoni o di waati sera ka bɛn kalo tile tan ani wolonwula utikalo san ba fila ani mugan ani kelen voix de Bamako ale yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɔnɔ a ɲinini kɔnɔ a ye senbila kɛ ka se SNEC ale jabala la n'o bɛ tali kɛ UNTM ale dagayɔrɔ la ni bɛɛ ko yen ma ko Bourse du travail An selen yen SNEC ale ɲɛmaa n'o ye Mustapha Djitteye ye, ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye, ka d'a kan ni an ka jamana mun bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔw la, dɔw olu ye laɲini kɛ ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la san ale bantɔ ɲɔgɔndanw minnu n'olu bɛ kɛ k'o baaraw tɛna kɛ ka tali kɛ u ka siginiden 39 o sabatibaliya o la, o la an sera SNEC ale ɲɛmaa ma n'o y'a secrétaire général ye Mustapha Djitteye ye, ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye k'a yira k'a fɔ SNEC ale sen tɛ o baara ninnu na. k'olu ka cɛdenw olu bɛ baara la i k'a dɔn an ka jamana tonkun naani na mun ye i k'a dɔn DEF o kalan o kɔlɔsili o nasiraw olu kan bolo kan sa voix de Bamako ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye o ɲɛfɔli ninnu na a da sera a ma k'a fɔ an bɛ waati min na mun ye denmisɛnw olu ka hakɛ ko dɔ bɛ tali kɛ kalan kuncɛ kalan o labɛn saba la n'o ye examen olu kɛli ye o de kɔnɔ sa a y'a yira k'a fɔ an filɛ waati min na min kɔni bɛ ka tali kɛ SNEC ale la ale tɔndenw bɛɛ lajɛlen k'olu bɛ k'a daminɛ an fɛ Kayi fo ka taa se Kidali ale marabolo kɔnɔna na walasa mun ye kalan kuncɛ kalan ye n'o ye DEF ye o baaraw olu sigi sen kan mun ye kɔlɔsili ye olu bɛ ka kɛ olu ka lapasatɔn ale jɛkulu maaw olu fɛ a da sera article 39 ko ale fana mɔ a y'a yira k'a fɔ o ye wale ye wale min n'a naɲini sabatili ko o bɛ kɛ baara ye min n'a bɛ gɛlɛya wa mun bɛ tali kɛ lɔgɔli karamɔgɔw ka lapasatɔn min olu tun ye laɲini min kɛ n'o de ye désobéissance civile ye a da sera o kunnafoni olu fana ma k'o ye ko ye ko min ni o tɛ ko kɛta ye wa an bɛ waati min na ko min kɔni ye ɲanda in kɔni ye ka na kɛ latika o kɔnɔna o rɔ i k'a dɔn voix de Bamako ale ka wuli ka jɔ o kunnafoni a na o tɔ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw olu kan i k'a dɔn Mustapha Djitteye ale ka kunnafoni olu sira kan senbila fana kɛra ka se i k'a dɔn mun bɛ tali kɛ lakɔlidenw bɛ ɲanda na yɔrɔ yɔrɔ min n'o ye Misira ale ye ɲandan yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Misira deux ye ale ye o DEF o kɛnɛ kan maa min ye ni ale ɲɛsin bɛ i k'a dɔn o ko baara bɛɛ lajɛlen sabatili ma n'an ko ma ko président du centre ni o tɛ maa wɛrɛ ye Corneille Kamate kɔ ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye k'a fɔ mun ye DEF kɔni ye ɲinɛ san ale kɔnɔna o rɔ o kuncɛli o la olu ka kalanbulon kɔnɔ ye n'o ye Misira deux ye ale yɔrɔ ye ko mun ye lɔkɔlidenw olu kɔni nana lɔkɔlidenw nana mun ye kɔlɔsili ye olu bɛ ka kɛ lɔkɔlidenw yɛrɛw ka hakilinaw de ka taa se lɔkɔlikaramɔgɔw olu ma ani ka taa se lakanabaa min ni olu bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ gɛlɛya foyi olu ma a sɔrɔ i k'a dɔn lakana ale bundakun kɔni kan Misira deux ale centre la ɲinɛ ka tali kɛ nin na i k'a dɔn nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen voix de bamako ale fiɲɛ siraw olu kan a n'a bɔlɔlɔ siraw kan n'o ye facebook ka taa se youtube ma ani ka taa se www point voix de bamako point com ale ma n'a y'o rɔjɛ an na nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen o sɔrɔ nin kɛra Voix de Bamako ka ɲinini wulikajɔ ɲinini ye min n'o kɛra kunun o min bɛnna tɛnɛn ma kalo tile tan ani wɔɔrɔ ka se ka maaw k'olu kunnafoni Nouvel Horizon ale ka bi bɔli la n'o ye kalo tile tan ani wolonwula bɔli ye ale ye i sɔnni sigi a kan k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn komini naaninan ale kiiri o ɲɛmaw olu ye wele bila maaw ma maa min n'u y'a kɛ sira kan sira min n'o ye an ka zandaramu lakaw olu ka bolo fara min n'o ye Camp un ye bamakɔ ale sigida kɔnɔ maa min don o bɛ tali kɛ Imam Mohamed Tarawele la ale y'i k'a dɔn alisilamɛya tɔn o lapasajɛkulu min bɛ yen n'o ye conseil islamique ye ale y'o ɲɛmaa dankan sabanan ye ka taa se maa ma maa min n'o ye Ibrahima Jaabi ye olu kɔni welela ka taa Camp un na kunun kunnafoniw olu y'a jira mun ye nin maa kofɔlen olu olu dɛmɛbaa jɛkulu an'u ka maaw ye k'a fɔ weleli min ni a kɛra ko a kɛra Ansardine ale fɛ n'o ye jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ min n'o ye alisilamɛ ale jɛkulu dɔ ye nin maa kofɔlen fila min n'u filɛ ka kofɔ o ɲangini min n'u kɛra u kɔni wulila ka taa n'i y'a ta k'a lajɛ ko ninnu ye maaw ye maa minnu ka surun mɔgɔ la mɔgɔ min n'o ye Imam Mahmoud Dicko k'u ni ale ye caakɛɲɔgɔn ye kunnafoni y'a jira maa min n'olu y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye mankan wulitɔ ye kɛlɛ wulitɔ ye kɛlɛ min ye n'a bɛna kɛ diinɛmaa olu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ an ka laɲini ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin ko k'a dan sira la i k'a dɔn Nouvel Horizon ale ka bidon bɔli ale y'i sɔnni sigi o kan Indépendant ale ka bidon bɔli la a ko an ka jamana minisiri ɲɛma n'o bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga la ale ye taama kɛ taama min n'a y'a kɛ segu ale yɛrɛ mara kafo o kɔnɔna o rɔ i k'a dɔn a selen yen sa mun bɛ tali kɛ segukaw ye olu ye laɲini kɛ a fɛ laɲini min n'o tɛ dɔwɛrɛ ye maa o maa n'o y'a sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn kɔni o b'i bolo i ka se ka o bila ni an k'o ma ko milisiw n'o yɛrɛlakana jɛkulu ye i k'a dɔn k'o ka kɛ mun ye cikɛlaw fana ye Office du Niger ale marabolo kɔnɔna na olu ye a ɲini k'a fɔ mun ye kumaɲɔgɔnya ye o ka sabati U ni maa cɛ maa min ni o ye mugunikisɛtigiw ye walasa basigi o ka se ka na olu ka marabolo kɔnɔ ani mun ye cikɛ o ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ mun bɛ tali kɛ minisiri ɲɛma Sogɛli Kokala Mayiga a ye taama kɛ i k'a dɔn sikaso ale marabolo Buguni ka se Kucala o marabolo ale kɔnɔna o ani taamajɛkulu min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ segu ale marabolo kɔnɔ juma kalo tile tan ani saba ka se kari ma kalo tile tan ani duuru i k'a dɔn a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye mun bɛ tali kɛ an ka cikɛlaw ka dɛmɛ don u ma san ba fila ni mugan ni kelen san ba fila ani mugan ani fila i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ u kan ka se ka u dɔn i k'a dɔn ka se kɛnɛ kan k'u lamɛn ani jɔrɔnako min bɛ u la ka se k'u fana dɔn i k'a dɔn minisiri ɲɛma ale tun taara o kɛnɛ in kan minisiri ɲɛmaa a kelen kun tɛ nin taamajɛkulu la ka sababu kɛ minisiri min ni o ɲɛsin bɛ an ka sigida o yiriwali o ma n'o ye Modibo Keyita ye ale tun bɛ nin kɛnɛ kan APCAM ale ɲɛma n'o ye Sanusi Buya Sila ye ale fana tun bɛ yen bisimilali kɛra jumadon nɛgɛ kanɲɛ tan ani kelen waati ye i k'a dɔn Office Niger ale ɲɛmaa fɛ N'o ye Abudulu karim ma konate ye ka taa se segu ale yɛrɛ mara kafo o ɲɛmaa ma n'o bɛ tali kɛ Alasani Tarawele la n'o ye guvɛrinɛri ye i k'a dɔn min bɛ tali kɛ kɔnsɛyi rezɔnali o ɲɛmaa n'o ye Siyaka Danbele ale tun bɛ kɛnɛ kan mɛri ka se Nuhun Jara ma ani'i k'a dɔn min ye jago o ɲɛmayaso ye n'o ye Burama Dukure ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka minisiri ɲɛmaa ka ale kunbɛn juma seli kɛlen kɔfɛ sa a y'i kunda dɔgɔtɔrɔso kan n'o ye Ɲanankoro Fɔnba ye segu ale mara kɔnɔna na o kɛnɛyaso min ni a taara yen a taara maaw rɔjɛ Maa min ni olu ye banana siraba kasara min ni a kɛra uti kalo ale tile saba tɛmɛnen ni maa bi naani olu bɔnna u ni rɔ ka dɔn sibiridon kalo tile tan ani naani min bɛ tali k'ɔfisi nizɛri la ale cakɛdabaw minnu bɛ yen n'u k'a ma ko zoni o wolonwula min bɛ yen a ye taama kɛ ka se yen n'o dɔ bɛ taali kɛ Ɲɔnɔ Masina Kolongo Ndendugu Nbɛwani Molodo ani Kurumari a wulila ka se ka ɲɛfɔli ani ɲɛɲini k'o kɛ gɛlɛya min ni olu b'o kan a jira a ka kunnafoni kɔnɔna na k'a fɔ ale bɛ taama min ye ni a b'a la cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye koloneli Asimi Goyita ye k'o ye a ɲini a ka taa jamanakɔdenw k'u lamɛn ka tila ka dugawu ɲini u fɛ u ka dɛmɛ don u ma baara min n'u b'a la cɛmancɛ fanga ale kɔnɔna o rɔ walasa o ko ka se ka sigi sen kan ko wa k'u ka se ka dɛmɛ don ka ye cɛmancɛ fanga ale mɔ ka sabu kɛ ko ni o ɲana ko bɛ kɛ sabu ye jamana an bɛ ka min ɲini n'o ye jamana jɔ sen kura ye ani a taabolo kura ko bɛ se ka sigi sen kan nin kɛnɛ in fana kan sa min bɛ tali kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye Ndenbugu ye Ndenbugu min bɛ taali kɛ ɛkitari ba naani ani kɛmɛ naani bɛɲɛko k'i k'a dɔn o cikɛli kɔni o bɛna sigi sen kan o kasabi o bɛna bɛn miliyari mugan ani wɔɔrɔ bɛɲɛko ma nka i k'a dɔn o dɛmɛkɛba ani'o baara sabatiba o bɛ taali kɛ Aliman jamana olu ka dɛmɛdon na ka ɲɛsin an ka jamana ma o yɛrɛ maa tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Siliviya ye ale y'a jira k'a fɔ nin baara min ye ni a bɛ ka kɛ ko a kɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye walasa min ye cikɛ ye k'a bila minɛn kɔnɔ minɛn min n'a bɛna yiriwali ye nka nin bɛɛ kɔnɔ min bɛ tali k'ɔfisi nizɛri ale cikɛlaw la olu y'i sɔnni sigi a kan k'a fɔ lakanabaliya o nɔ ɲan bɛ olu ka marabolo kɔnɔ bi kosɛbɛ ko wa ni lakana ninnu o tɛ yen cikɛ kɔni ko gɛlɛya ko bɛ don a rɔ o la u y'a ɲini minisiri ɲɛma ale fɛ ko a ka kɛ wulikajɔ o ka sabati walasa min ye lakana o ka sigi sen kan minisiri ɲɛma fana dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ye a y'i sɔnni sigi a kan k'a fɔ jamana a ɲɛmaw u bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na walasa min y'an ka jamana lakanabaw olu ye olu ka bila hakɛ dafalen kɔnɔna na min ye lakana ye u k'a kɛ u ka taabolo ye fɛn o fɛn n'u b'o jɛ ko na sigi sen kan walasa lakana ka na an ka jamana tugun ale kɔnɔna o rɔ i k'a dɔn nin taama in a kuncɛra ka bɛn karidon ale ma o min bɛnna kalo tile tan ani duuru ma San ba fila ani mugan ani kelen uti kalo i k'a dɔn segu ale marabolo o kɔnɔna o rɔ min ye ɛndepandan ale tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ cikan na ale ka bidon bɔli la ale ko Yɔrɔso ale marabolo ale kɔnɔna nɔ ko min kɔni sigi kɔni o tɛ olu ye hakilisigi o tɛ u ye abada ko ka da a kan min bɛ tali kɛ maramafɛntigiw olu ka wulikajɔ o bonya bɛ u ka marabolo kɔnɔ kosɛbɛ i k'a dɔn u ko maa min ko jatigɛ tigilamaw ani diinɛ a cogobajugu jamana kɔrɔn yanfan fɛla tɛmɛnen kɔfɛ min ye tilebinfan ye u bɛ k'i kunda o kan Kɛrɛnkɛrɛnnen na mali ni burukina o dancɛw ka taa se mali ni kɔnɔwari o dancɛw olu ma ko i ka dɔn min ye don o don kɔni ye ko min ye gwɛlɛya kɔni ye o bɛna ye a kɔnɔna o rɔ ko ye ko ka taali kɛ o la kunnafoni labanw lɔgɔkun laban na yoroso ale marabolo kɔnɔna na min bɛ taali kɛ yoroso ka dɔ la ale y'i sɔnni a ye o sigi a kan k'a fɔ min ye lɔgɔkun laban tɛmɛnen na ko i ka dɔn min bɛ taali kɛ mawu la maa min ni olu ye mugunikisɛtigiw ye u ka u damadamaniw k'olu kɔni bɛ lamalama la marabolo kɔnɔ marabolo min n'o ye kuri ani buna ale marabolo ye burukina ale dancɛ la kucala ale yɛrɛ marakafo n'o ye région ye o kɔnɔna o rɔ ko binkanni foyi o kɔni ma kɛ nin maa kofɔlen olu fɛ fɔlɔ ko nka u ka wulikajɔ o taama taama min n'o bɛ ka kɛ ko kɔni ka nɔgɔ u bolo kosɛbɛ k'i k'a dɔn ko o de la ko welekan bɛ bila an ka jamana lakanabaaw olu ma u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ toliya rɔ ka dɛmɛ don ani ka wulikajɔ kɛ walasa ko kana taa ka dan kɛ n'a taara ka dan kɛ k'o na kɛ tiɲɛni ye i ka dɔn kunnafoni ale sɔrɔcogo la kunnafoni sɔrɔcogo la halisa a yira k'a fɔ nin maa kofɔlenw kulu min n'olu bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'o bɛ karangana ale n'i ka dɔn tanjo ka taa se wurikila o dancɛw la fo ka taa se ɲiwala o ma burukina dancɛ la ko kulu la k'u kɛlen bɛ ka yen kɛ u dagayɔrɔ ye k'u bɛ ka labɛnw k'o sabati walasa binkanni k'o taa ka duguw sɛgɛrɛ dugu min n'o bɛ tali kɛ yoroso ale marabolo la n'o dɔ ye kuri kifɔso ani mawu ale marabolo olu kɔnɔna o ye n'i y'a ta k'a rɔjɛ mawu min n'ale bɛ ka kofɔ nin yɔrɔ kofɔlenw ko min ye a kalansow ye n'o lakɔlisow ye olu datugu bɛ ka tali kɛ lakanabaliya o nɔ ɲali o kan ko kabi waati min na bin kɛra i k'a dɔn mɔbili kan mɔbili min n'o tun ye BNDA ale ka mɔbili ye n'o ye banki ye an ka jamana ale kɔnɔna na ko min ye binkannikɛla kɔnɔ n'u ye bandiw ye olu kɔni bɛ ka ye i k'a dɔn nin sira ninnu olu kan na olu rɔ ko n'i k'a dɔn an bɛ waati min na laɲini ye mun ye ko wulikajɔ o ka kɛ toliya rɔ walasa min ye kɛrɛnkɛrɛnnen na nin binkanni jugu min n'o bɛ ka kɛ nin marabolow kɔnɔ u ka se ka dabila ko wa ɲininka min welelikan fana bɛ se i ka dɔn kucala n'a lamini olu ma u ka kɔlɔsili kɛ u taabolo ye walasa min ye nin tiɲɛnikɛlaw olu ye u bɛ wulikajɔ min na ka dansi kɛ o la k'o kɔni o bɛ kɛ ko ye ko minnu bɛ ɲɛ kosɛbɛ nka welekan fɔlɔ ko bɛ se maa min ma o y'an ka jamana ɲɛmaaw olu ye kɛrɛnkɛrɛnnen na min y'an ka golomasiri ale tabaaw olu ye olu ka se ka wulikajɔ k'o sabati walasa min ye nin lamalama jɛkulu min ye n'o ye mugunikisɛtigiw ye n'u kɛlen bɛ k'u tilatila i ka dɔn k'u kɛ faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye n'u bɛ ka kuluwo dɔw sɛgɛrɛ ka taa yen kɛ u dagayɔrɔ ye ka se k'u ka sigiyɔrɔko ka dansi kɛ o la yanni tiɲɛni u ka don a ko rɔ i ka dɔn nin ye kunnafoni ye min n'o kɛra cikan ale ka bi don o bɔli o ye An balima voix de bamako lajɛbaaw nin bɛ dan sigi aw ka bi i k'a dɔn fasiri sɛbɛn kɔnɔ kunnafoni olu la min nasera aw ma Seyidu Kulubali Basi ale fɛ voix de bamako ale tɔgɔ la an bɛ aw fo an bɛ jamana min n'o ye ba Mali ye an bɛ ale min kɔnɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye basigi ye o bɛ na cogo di bɛn bɛ sabati cogo di i k'a dɔn o tɛ kɛ abada n'an bɛɛ lajɛlen ma an ŋaniya k'o kɛ kelen ye wa cɛmancɛ fanga min n'an b'a kɔnɔ a dɛmɛni ka k'an bɛɛ ma wajibi ye walasa an ka jamana ale ka bɔ bolo la an b'a ɲini aw fɛ aw ka nin jɛnsɛn k'a partager aw ka bɔlɔlɔsiraw olu kan ka d'a kan Kunnafoni k'a di aw ma sanga ni waati bɛɛ kunnafoni lakika Voix de Bamako o y'ale ka wulikajɔ o kun ye an bɛ aw fo aw ni ce aw k'an bɛn ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini